Obi n'ezie ka eji mara anyị bụ oge anyị na-ewepụtara gị okwu metụtara gị metụta m metụkwa ọtụtụ n'obodo anyị a anyị na-asị na ọ ga-adịrị onye iru mma dịrị onye azụ mma ee nke onye chiri ya zelu daalụnụ n'ụbọchị taa bịa ka anyị gbapụ ya ọsọ igbo bụ igbo ndị ọma ekelekwa m ụnụ ọzọ n'ọmarịcha ụbọchị taata n'ezie n'oge biri ka m biri ka anyị nọkwazị ya n'Ụdala redio 104.7 fm i biri m ebiri ndụ adị ụtọ mana o nwere ndị kpebiri na ha ga-ebi nwekwazie ndị kpebiri n'aka nke ọzọ na ha agaghị ebi ọkwa ebe a ka nke bụ nsogbu dị maka na ndị kwenyere na ha ga-ebi bie n'udo nwere mmekpa nke ndị kwenyere na ha agaghị ebi n'udo ọkwa na nya ka o jiri dị mma nhibe iwu ehibe ha n'iwu enwe ntaramahụhụ gakọrọ iwu tata n'ezie okwu anyị bụ ụdị okwu a na-asị na di na nwunye rijuo afọ lụba ọgụ ndị bu ọnụ aka ha mma nya bụ na okwu anyị ga-atụle tata bụ okwu dị ọkpụrụkpụ bụ nke kwesịrị na onye ọbụla ga-etinye ntị tinye ọnụ ee tinye nghọta anyị rịọwazie chineke amala ka ihe ndị niile wee gazie dịka o siri kwesị maka na e mee ihe dị mma n'obodo obodo adị mma igbo bụ igbo ndị ọma ojemba ụmụ igbo Onyedịkachukwu Ilodibe bụ aha m ọ dị mma igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ apụtago ụla ụtụtụ ọ na-abụ egughe ụzọ egughe ọnụ ma ọ na-abụ onye kwe chi ya ekwe maka na chi onye adị n'izu na ife ada emekwanụ ya ọ na-abụ ọnwụ egburo ji eji chụọ aja iwu ka ọ bụ na ọ ga-epu ome anyị na-asị onye bili ibe ya ebili maka na ibe ike naabọ ada akpagbu onwe fa fa ma bili nke ọma wee sị ụnụ n'ụbọchị tata ka unu bata sonye anyị na ya bụ mmemme anyị na-eme kwa ụtụtụ ọbụla from Monday wee luo Friday bụ mgbe anyị ji agbali okwu a ma nyekwa oghere ka i tinye ọnụ maka na uche ofu onye adị ezukwanụ ofu onye gba izu o mee alụ ekene m ụbọchị tata fọ mbọdị ikpo ụda egbe igbo bụ igbo ọma daalụnụ ọ dị mma igbo bụ igbo chetakwa na ọ na-abụ ezukọ ka aha eri atọtuo ngịga eri udele kpọzuo udele ee onye mazikwa anyị anaghị eri udele n'ụtụtụ a ọ ilu igbo ee ọ dị mma anyị awụchiekwala taa dịka m gwara gị na mbụ cheta na oge biri ka m biri bụ nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ nwa mmụọ emedu- emegbukwala nwa mmadụ n'ihi nke a ọ bụrụ sọ anyị nọ n'ebe a taa taa maka na ọ na-abụ n'oge dịka oge a anyị wepụta okwu anyị eweruo ya n'isi kapịa ya ọnụ ewee ghọta ebe a sụrụ asụ debere odo wee marakwu ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọghọrọ maka mgbe ị ga ebe ewu efuo m o ka eke o si wee dị anyị na-akọwaru ya kọwaruo ya n'isi maka na ọ na-adị mma atụpụta nkịta akpịrị egosi ya n'anya ya na-abụ n'ihi nke a okwu anyị ji bịa taa gakọrọ n'ihe anyị malitere ikwu ke- kemgbe ụnyaahụ nke gbadoro ọkpa na mwakpo n'ike na ndina n'ike ndị igbo na-asị na ọ ndina n'ike nwoke na nwaanyị mana kịtazị ọ gụnyekwuru ma nwoke na nwoke ma nwaanyị na nwaanyị n'otu aka ehe ihe anyị na-ekwu maka ya maka na ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmegide mmadụ na ire mmadụ na ihe ihe ike ndị ọzọ a na-eme n'imegbu mmadụ bụ nke akpọrọ naptip national agency for the prohibition of persons and trafficking in persons ehe mana steeti a bụ anambra bịaziri wepụtakwa ya n'ụdịdị ọzọ ịgakọ n'ọrụ ndị naptip na-arụ wee wepụta ihe a kpọrọ akwụkwọ a ji edebanye aha ndị e nwetara n'ụdị ọnọdụ a na ndị emegidekwara n'ụdị ọnọdụ a nke a kpọrọ sexual offenses offenders and abuse register onye isi gburugburu ya bụ ụlọ ọrụ na steeti a na-ahụ maka ọnọdụ a nọ n'ebe a kpọmkwem anyị ga-anụ n'ọnụ ya wee gbakwa ya ajụjụ ka o wee kọwara ọhaneze uru ya bụ akwụkwọ bara ka o si wee dị iche na nke dịbu adị ehe ka e wee ghọta ebe ọchịọrụ anyị gbadoro anya wee wepụta ya bụ rejista ka o wee baara onye ihu- i- ihu mma wee bakwara onye azụ uru n'ihi nke a anyị na-anabata oriakụ onyendilefu aha a gbara ọkpụrụkpụ ọ bụ igbo mana ọ gba- ọ bara ime ihe ọ pụtara bụ onweghị onye ọbụla na-abaghị uru onweghị onye bụ onye efu- efulefu na ndụ a ị na-aghọta ehe maka na enwere ike ọ bụrụ nwa ya na mmadụ bi ka emere ụdị ihe a ọ bụrụ nwa na-enweghị on- nne na nna ka emere ụdị ihe a ị fụ na mmadụ dum bara uru ya ka gọọmenti lechara anya wee wepụta ya bụ rejista ka ọ dịrị onye ihu mma ma dịkwuoro onye azụ mma oriakụ anyị na-anabata gị n'ụzọ pụrụ iche were ọnụ gị kene ndị na-ege anyị igbo bụ igbo ekenekwa m ụnụ nnọọ n'afa m bụ onyendilefu lovet uju ee ka m tinyetụ ọnụ obere abụrọ m onye isi izurugbe nke otu a nke naptip kama abụ m state coordinator nke akwụkwọ iwu gọọmenti wepụtara nke a na-akpọ violence against persons prohibition law implementation committee ọgbakọ a, otu a ka ndụ onye isi ha na anambra steeti ma bụrụzikwa the executive director of victorian clarion foundation igbo bụ igbo ekene m unu. Daalụ nnọọ o nnọọ rinne na ụdala ee daalụ ọ dị mma oriakụ ọ ga-amasị anyị ka ị kọwara anyị kọwakwuru ndị na-ege anyị ntị kedu ihe ya bụ eh, violence against persons prohibition dịka a sụlụ ya n'oyibo kedu ihe eji wepụta ya bụ akwụkwọ akpọrọ sexual violence eh, and abuse register kedu ihe bụ ebumnobi ha Okay. Sex, sex Offenders Register dịka esi kọwa bụ akwụkwọ iwu nke gọọmenti wepụta Eh, maka idebanye aha ndị niile na-emebi iwu nke ịdakpo mmadụ n'ike ya sex offenders and service regi service providers register n'ezie akwụkwọ iwu a abụghị sọsọ na anambra steeti ka ọ dị ndị a na-akpọ rule of law and anti-corruption rolac wepụtara akwụkwọ iwu a na 2019 bụ the first time enwe the National Sex Offenders Register nke ndị naptip na-enekọta mana taata ọ gbasago na steeti niile nke ndị rolac na-arụ ọrụ na ya ndị rule of law and anti-corruption nọ na Anambra steeti na-arụ ọrụ banyere access to justice especially sexual eh, offenses ha na-afụ na mmadụ ọbụna bụ onye nwere nsogbu gbasara domestic and sexual violence na-enwetara ha nchebe ma ọ bụkwa ene- enwetara ha ọnọdụ ọbụna a ga-eji wee fụ na na ha agaghị eri arịrị rinne n'ọnọdụ a dakwasịrị ha ndị eh, rolac a bụ ha na-afụ na akwụkwọ iwu a bụ sex offenders register nke dị na anambra steeti na ministry of justice ebe a ka anyị nwere sex offenders registers eh, domain ma bụ- pụtara na ndị niile a mara iwu ma ọ bụ e nwetara n'ọnọdụ ịdakpo mmadụ na-ekpe ha ikpe na ozugbo a na-ewebata afa ha a na-esite na otu anyị si eme report all these uh, issues wee site na police maọbụ service providers maọbụ na uh, court ngwa ngwa e nwetara afa gị na ị dara iwu a maọbụ na a mara gị ikpe na ị dara iwu nke ịdakpo nwaanyị ma mmadụ n'ike a ga-edebanye afa gị n'akwụkwọ iwu a bụ sex offenders register nke dị na ministry of justice daalụ rinne ee oriakụ lovet ee nke bụ eziokwu ị kọwago ihe a ọfụma ihe ọ bụ mana iji mee ya ka ọ ọ baruo ka o wee- o wee ndị mmadụ anya nke ọma ụnyaahụ gara aga anyị kpatụrụ aka na onye a mara iwu maka ndakpo n'ike nke nwatakịrị nwoke gbara afọ iri na otu n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ya bụ onye mere ihe a gbakwa n'afọ iri atọ na anọ e wee sị na a mara ya ikpe ịga nga afọ iri na abụọ i nwere ike iji ya bụ ọnọdụ wee kọwara ndị na-ege anyị ntị otu a e si maa ya ikpe kee ka ọ ga-esi gbochie ụdịdị ihe a ime ọzọ kedu uru ọ bara na e deturu aha ya na ya bụ register o nwere enyemaka ọ ga-enye o nwere ka ọ ga-esi gbochie ya bụ nwatakịrị bụ onye dabara n'ụdị ọnọdụ a ka o nwere ka a ga-esi wee mee ya ka ọ bụrụ ihe uru nyekwana onye nwere ike ụdị ihe a chọọ ime ya maọbụ na o mego ya na mgbe gara aga n'ezie ee ajụjụ a ị jụrụ kịta bụ ofu ihe n'ime ihe mere e ji wepụta sex offenders register the major thing sex offenders register a na-eme bụ inwe record of ndị niile dara iwu dị otu a so that ọ bụrụ na mmadụ for example na ị chọrọ iwe mmadụ n'ọrụ especially na schools maọbụ ndị na-elekọta ụmụaka anyị na-epromote ka ị gaa na naptip eh, website ma ọ bụ na ministry of justice ma ọ bụ ọnọdụ ebe ọbụla ị ga-esi nweta ihe record of ndị a nọ na this register wee nwee ihe anyị na-akpọ na ọ bụrụ na ị chọọ ka ị chọpụta character mmadụ before i wee n'ọrụ bụ nke a na-akpọ ka e nwee record of that person ma ọ bụ police inwe track record of offenders ihe a ka that sex offenders register na-arụ so na ọ bụrụ na ị chọrọ iwe mmadụ n'ọrụ a sị gị ka ị chọpụta agwa onye ahụ sex offenders register bụ the first point of call ebe ị ga-esi chọpụta ma onye a ọ danugo iwu dị otu a maka na onye dara iwu dị otu a ọ gasịgodu nga 12 years a arọ iri na abụọ ahụ ọ ka ga-anachita na- nabakwa n'ime society ọ bụrụ na e nwerọ that record another person nwekwara ike wee ya echi na school ọ continue kwa with that character ma ọ bụrụ na o chegharịghị n'ime ụlọ nga mana ọ bụrụ na i nwee that record ngwa ngwa ị fụrụ na onye dị otu a enwego that kind of record enweghị onye ga-ewere ya ka ọ rụọ ọrụ ebe ọ ga-anọ in contact with children again ọzọkwa bụ na ọ na-enyere ndị polisi aka and uh, law enforcement generally and uh, legal system inwe na onye abụghị onye dara iwu nke mbụ ihe anyị na-akpọ first offenders so mgbe e rejistara onye dị otu a mgbe ọzọ ọ dara iwu ọbụla yibekwara ụdị iwu a a ga-ata ya afụfụ dịka onye na-abụrọ first offender ọ yanwa bụ the major thing na ọ na-enyerekwa aka ịmara ndị na-arụ ọrụ a otu ha si arụ ọrụ a dịka the service providers ọ na-eme onye ahụ a dakporo o nwee e- e- e- ihe dịka nti aka n'obi o nwere ihe anyị nwa bụ service providers na-akpọ service providers bụ ndị na-agbata ọsọ enyemaka nyere ndị ọnọdụ dị otu a dakwasịrị ndị dị otu a na-abụ gị na ha na-ekwu okwu ị fụ na mwute ha na-enwe mgbe niile bụ na ndị a na-eme ha ajọ ọnọdụ a na o nwerọ ihe gọọmenti na-eme ha na o nwerọ ihe iwu na-eme ha mana ọ bụrụ na anyị nwee ofu onye afa ya bagoro na that sex offenders register na kịta na anambra steeti anyị enwego over a hundred records of people in that eh, register ndị nọ na register anyị ahụ akarịgo 100 anyị debagoro afa ha anyị ka nwekwa a lot of cases dị na court ngwa ngwa ọbụla enwetara eh, m, eh, ak- iwu na enwetago nkwado na onye adago iwu a afa ya bakwa so onye a na-adakpo ma ọ bụ ndị nwere ndị anyị na-akpọ survivors bụ ndị gara n'ọnọdụ dị otu a mgbe ha ma na n'ezie na onye dị otu a abago n'akwụkwọ iwu a ọ na-enye ha obi nru ala ọ na-eme ka ha mara na o nwere onye na-echeta ha ọ na-eme ka ha nwee ntụkwasị obi na gọọmenti ahapụrọ ha and na nwere ihe anyị na-akpọ naming and shaming mgbe a kpọsara afa onye a i ji wee mee atụ bụ onye nke nwata onye nkụzi dakporo nwata akwụkwọ that naming and shaming ahụ ga-eme ndị ọzọ ga-achọ itinye aka ma ọ bụ ndị ọzọ na-eme omume dị otu a enwee echiche nke ịbụọ so na ụdị ihe dị otu a nwere ike ime m ọ ha ncha bụ ihe ọnọdụ that sex offenders register na-egboro anyị na Anambra steeti ndewo daalụ rinne ee o nwekwara otu ajụjụ m ka ga-ajụ gị maka na ị kọwaala mana ọ bụ na i chehụ na ya bụ rejista na idebe aha onye mere ụdị ihe a ma ọ bụ isi na ya wee nyere onye dabara n'ọnọdụ dị otu a aka na o zuchaghị ezu maka na ọ bụrụ na ya bụ ndakpo sitekwara n'aka nna ma ọ bụ aka nwanne dịka anyị hụrụla ya na mgbe gara aga kedu ihe ya bụ rejista ga-eme n'ọnọdụ dị otu a iji nye aka ma ọ bụ gbochie ya mgbe ụfọdụ kwa anyị na-anụkwa n'akụkọ ụfọdụ banye n'ọnọdụ dị otu a ha anaghị adị ndụ ịkọ ya bụ akụkọ kedu ka ya bụ ụlọ ọrụ gị maọbụ i- eh, rejista ọchịọra wepụta na anambra steeti ga-esi nye aka ee dịka m si kọwaa na mbụ ndị a na-akpọ rolac na-afụ generally maka ihe anyị na-akpọ access to justice and anti-corruption so that access to justice is beyond sex offenders register ọ dị ọtụtụ nkwado ndị ọzọ ha na-enye sex offenders register bụ just ofu n'ime ihe a na-eme iji wee taa ndị dị otu a afụfụ ọ dị ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị na-eme ihe dị ka ọ bụrụ na onye dakporo mmadụ bụ onye arụ ya maọbụ ezinụlọ ya anyị anaghị ezobe ya maka na onye ezinụlọ ya anyị anaghị ekpuchi ya maka na ihe akwụkwọ iwu vap law kwuru bụ na onye dara iwu dị otu a lekwa ntaramafụfụ a ga-eme ị bịa na that vap law from provision 1 to the about 33 eh, provisions of that law enwere different offenses nwee ntaramafụfụ niile ya na ya so so sex offenders register is just one part a component of that vap law enwere other provisions ntaramafụfụ ndị ọzọ dịịrị ọnọdụ ndị ọzọ ihe dị ka onye dakporo nwatakịrị duo defilement nwere ntaramafụfụ rape eh, gang rape nwere ntaramafụfụ different components and akwụkwọ iwu a kọwaara anyị ọfụma ihe bụ ndakpo maka na mgbe ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ ada ama o nwere nke mere just last week na police station ka eh, mother bịara ịfụ nwa ya ọ bụrụ na nwanne ya nwoke dị 70 dị eh, 21 years na-edina nwanne ya nwaanyị dị eh, 16 years n'ime ofu ụnọ ahụ mma ha anọrọzi ya sọ ha na mpa ha nọ papa ha wee dịka o nwetara ọnọdụ dị otu a na otu o si fụ ka ihe si aga o wee gaa na nke nurse nọ n'akụkụ be ha wee kọwachara nurse nurse sị ya kpọta ya ọ kpọta ya kama nurse ga direct ya ọfụma nurse asị ya ọ naruo na be ya were aka ya nene nwa ya ka ọ mara ma nwa ya ọ ka dị otu ọ dị papa nwatakịrị a wee narukwa wee sị nwa ya yipụkwa nwa ya pantị sị ya mepee ike ya ka ọ mara ma ọ ka dịkwa otu ọ dị n'akwụkwọ iwu a ma nwa ahụ dinara nwanne ya nwaanyị ma papa ya ahụ mepere pantị nene ike ya ha naabọ dara iwu a nke a bụ ihe vap law na-eme ka anyị mata so ọ bụrụ na anyị na-eme kịta ọ- mgbe a- nwaanyị sịzi biko ebe ọ bụ na ọ ihe ezinụnọ ka ha gaa mee eh, kwa arụ n'obodo ka e mechie case mana gọọmenti jụrụ ajụ n'ihi na mmadụ ndị dị otu a adago iwu a in as much as na ha bụ ndị ezinụnọ nwatakịrị a mana gọọmenti bụ ha nwa nwe ụmụaka niile till ha eme 18 years so ọ nke ọdịn- nke ọrụ gọọmenti ichekwa ụmụaka bụ ihe anyị na-akpọ child protection ok ee ndewo coordinator ee ee, ife ị na-akọwa ebe a dị ka ife ma ndị igbo sị na ife agba n'aka a ha eji enyo wele enene ya ee ị bịa na naijiria na anyị nwere one major problem which is nigerian factor most times ee okwu daa n'ebe ndị ka m sụa na nigerian grammar ndị dị well to do financially nọ ya bụ ndị ji ego a na-enwe compromise ma na court ma na otu dị iche iche how do you follow up cases wee dị sure na enwerọ compromise my dear that uh, nigerian factor it's something that is bre- heartbreaking good aga m akọwa ihe a n'ihe mere nso nso a n'ofu community na anambra state enwere ofu onye nwere aha na naijiria niile ka anyị nwere nwatakịrị dị 2 years mami ya nwụrụ last year n'ime 2 years a nwatakịrị a dị january this year maka mgbe ọ nwụrụ ma grandmother ya bịa duru nwa a ka nya na ya nọrọ ebe ọ bụ na mama ya ka mama ya nwụrụ n'afọ ime nwa ka na-achọ ịtọ nwa 2 years ihe a m na-agwa gị by last month anyị sị ebe ọ bụ na nwatakịrị a ga na-ashuttle between families ka anyị duru ya gaa na ụlọ ọrụ anyị bụ ee ntasi center n'Enugwu Ukwu General Hospital ka e nenekene arụ nwa a. maka ọ ka anyị si eme ka ọ ga-abụ ọ na-aga na be nna ya na ikwu nne ya o nwee ihe ka anyị chekwaa nwatakịrị a ihe anyị na-akpọ child protection anyị gara ọ bụ na emebigo nwatakịrị a less than one year mama nwatakịrị a ji nwụọ nwa dị two years ọ bụ na emebigo ya anyị gaa na police mee report police kpọta ebe first point of contact bụ papa ya bụ n'ebe anyị si duru ya wee gaa mee test wee fụ na emebigo nwa ngwa ngwa a na-akpọrọ papa ya na-eru na police station calls esi n'enu si n'anị bịa wee daba ndị police wee kpọba anyị sị nekwa na a na-akpọ ha hapụ ya hapụ ya hapụ ya police cannot do otherwise ha sị m m chọrọ ka a chụọ ha n'ọrụ the next thing ha hapụ nwoke a ọ naa ihe a bụ two weeks ya kịta ha akpọbe ma ọ mee any other thing banyere ọnọdụ ya Nigeria factor. just because na ofu onye nwere agba na naijiria tinyere ọnụ n'okwu ahụ mana onye a tinyere ọnụ n'okwu echetarọzi na nwatakịrị a dị 2 years na-erube mami ya ka bụ just one year o ji nwụọ bụ last this last week a bụ one year mami ya ji nwụọ nwatakịrị mami ya nwụrụ ka na-eri uju bụ ịbụ nwa mami ya nwụrụ at 2 years already emebibego ya kedu future nwatakịrị a nwere in nigeria looking at the nigerian factor but we didn't stop there we wrote out petition immediately we have sent in our petitions to different quarters and by the grace of god our petitions will get to the government to the governor or to the governor's wife bụ onye mbụ nọsiri ike n'ịkwado maka ihe gbasara mmegbu a na-emegbu ụmụ nwaanyị na ụmụaka na ndakpo ndị a niile a na-adakpo na Anambra our first lady is bravely behind all these things so Nigerian factor is killing us n'ime ofu community ahụ anyị nwekwara another two year old child emebiri ọ na-ebleed to death maka na ndị nwe nwa ahụ the eh, grandmother kpọrọrọ ụmụazị a n'ike n'aka mama ha this is in the same community as we are talking now nigerian factor has not agreed that we can handle that matter but as csos anyị ada adị deterred by nigerian factor we go behind because ama m na taa dịka anyị na-ekwu okwu a na ọtụtụ mmadụ ga-anụ onu anyị ele m anya ndị dịkwa involved n'ihe anyị na-ekwu kịta ga-anụ onu anyị ka ha mara na onye na-egbochi ka enweta justice na nwa emebiri taa chetakwanụ na atụrụ tara ee tara tara amụ ebula ji ibi ụgwọ ọ bụrụ na ị na-egbochi ma na-apịchi ọnọdụ ndị dị otu a ọ na-echere gị ọ na-echere ụmụ gị ọ na-echere ụmụ ụmụ gị ọ na-echere ndị agbata obi gị maka na mgbe ụfọdụ ha gbochisia ọ daa ha n'ụkwụ ha chọba okay justice okay ee o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ because na a na m adịba uh, somehow emotional ma a ba na ụmụ ife ndị a even as I try to micromanage it as a broadcaster okay uh, one of the worst group of people enwelu na naijiria bụ politicians maka na fa na-ezu ori na-emebi obodo in fact a criminal can come to your house zulu ife gị naa but they will steal and ruin your future that's the worst na-asị ka e- e- enye onye dịka ego ka o wee jee na be fa ka emepe be fa o kee ya into three were ibụa sa nya nwa the whole community na-echebe ụzọ alụzi alụ halfway they have ruined the future of that uh, community so na ndị a bụ one of the pers- group of persons enwelu in the whole co- world bụ politicians ndị nigeria then ọ bụ etu anyị na-ekwu na ọchịọra nọ na the forefront ọ bụrụzie na ndị ọlụ ọga ya fall victim how would you handle it well na bụ ndị eh, eh, political aghọtara m ebe appointee ị na-aga. maọbụ ihe ndị ọzọ aghọtara m ebe ị na-aga mana anyị afụgo in the past a ihe mere anyị ji wee sị gị na ọ nọ in the forefront Okay. maka na anyị nwa bụ csos we move with data we move with record we cannot talk outside data ihe aha anyị fụrụ nke anyị ma politicians yes they are everywhere mana anyị afụgo where her excellency gbatara ọsọ na onye a politician bụkwa ndị ọrụ ha nọgidere n'ofu ministri chọrọ ime ikpuchi ọnọdụ dị otu a ọ gbata ọsọ wee mee ka e mepee ya anyị afụkwago ebe ọ na-aga zipụ ndị mmadụ ka a gaa neta onye ihe dị otu a mere dịka nke mere oge gara aga nwoke tigburu nwunye ya ọ gbatara ọsọ enyemaka in as much as na most times na traditional rulers community members na those politicians a nọ na different communities na struggle to close up eh, this kind of cases Yeah. ọ na-abụ anyị gbakwere that is why m ji wee sị gị na this case dị on board now we have sent it somehow to her maka na anyị ma na ọ sọnsọ ya ga-abụzi onye ikpeazụ nwere ike na-ekwu okwu mana in as much as na ọ dị otu a anyị anaghị a relax ka anyị chebe na ọ sọnsọ ya ga-e face these politicians maọbụ ndị ọrụ ha maọbụ ndị a nwere agba anyị na-arely so much on media because anyị ma na unu bụ a powerful tool because ọ pụrụ hara o mego gịnị ọ pụgo tutu ndị ee politicians a ga na-asị kpọchiti ya bịa kpọti ya ka e gbuo ya o mego gịnị ọ pụgo na public ok ee biko just one question ka ndị a- ndị otu m wee jụọ na a balụ ụba ebe a ee nwee ife m chọrọ ịjụ kedu the sustainability plan unu nwere because uh, the governor's wife might be very passionate about it ọ bụ na governor ọzọ bịa ọ bụ na e nwere ife ọzọ ka ya mkpa ya bụ nọmba so kedu plan unu nwere to sustain it even when this government leaves because na unu adịrọ popular ọ nke anyị na-ekwu ka anyị ma na e nwere otu dị otu a then secondly ka ya chọrọ ka ezi arụ asa ka kwuo na ka ndị ọzọ wee jụ ase one you mentioned rightly here na media bụ one of the powerful tools e nwelụ iji agbasa ozi especially mainstream media ka o wee nwee authenticity then kedu ife unu kwesịrị ime dịka itinye ma jingle na ka ndị mmadụ malụ na ụdị ife a na ụnụ na-asọ ya nsọ because I could remember mgbe Anambra bịara na-ekwusi mmadụ atụfuna ife na pure water o nwere ụmụ jingle e merụ it went viral ebe niile ndị mmadụ zebe elie mana na-eme underground underground nwere ike ime 20 nobody will know so kedu plan unu nwere ihe naabọ one sustainability plan two ime ka ihe a dị na public domain ka a na-announce ya ka ndị mmadụ malụ okay ee dịka anyị sị na first lady dị passionate about gbv she's not sponsoring us anyị nwere different donors and partners that we are working with for example in anambra state now e nwere gbv program a na-akpọ kia gbv nke victorian clarion foundation na-achampion kia gbv na-aba na different communities nwee ihe anyị na-akpọ GBV cow- scouts na-ezitere anyị ozi mgbe ọbụla e nwere ihe ndị dị otu a anyị were ya rụọ ọrụ then ndị a na-akpọ ROLAC nwerekwa ihe ha mere na the 21 local governments a bịa n'ime next month kịta we are going to refresh it ha nwere ha trainụrụ ndị a na-akpọ social protection officers na the 21 local governments ndị a kịta na-abụ o nwee cases dị otu a ị gaa na social welfare office in local government you will get assistance sọnsọ ihe anyị na-enwerọ bụ ego ka m ga-asị gị na anyị edeberọ ma Ma nke ọbụla bụ unu iji- unu mma akọtụ gị unu needịrị ego ife a bụ o nwe ife a na-akpọ human angle story yes na media ife a bụ something ọ bụrụ unu nwere ezigbo media adviser you can walk in unu na onye bụ ọbụla manager akpaa advert a na-arụ ọnụ wụtachi kwụọ naira maka na i protect That is why we are na bụ here. ọlụ anyị a na-akpụ ya fem me one month ndị mmadụ agbabali ha ọsọ maka na ọlụ unu That- dị that nnukwu is mkpa why we are here. That So, is why daalụ. we are working with you. because I identify no Rhoda you just as- came for today you are not working with you, you want to start working with the us reason I accepted to come Okay. bụ na ama m that it will be an opening when Frank called me say the first thing m jụrụ ya bụ ah ah I know ogene I know I've done tear amụrụ m maka ụdala mana tata before I walk up here before I step out here be honest you are going to have a kind of memorandum of understanding on this GBV better maka na ọ bụrụ na ị bịara na you are doing yourself a, a great disservice not us Uh, biko Nke- i have a question biko nagide m uh, because um, I, i'm very excited o nyere m obi aṅụrị uh, nke i kwuru maka nọ n'ihe gbasara se- uh, sex offenders uh, register maka ebe m nụgolu something like this bụ uh, some informations na uk ebe ọ ga-abụ e nwee uh, a repeated crime e jee bunyite history onye ahụ ya e wee jee chọpụta na onye a megara nke a mee nke a nụnwa but i want to know eh n'ebe o metụtara etu unu si ah, emezi ndebanye dịka ife anụnwa mere yesterday chinyere rightly mentioned banyere ya bụ okorobịa dị afọ iri atọ na anọ Ah, ajụjụ m a nwee ike ọ tọkwa ọchị o, mana ọ a ga-akụri onye ahụ ka ekwe ma o si ya na nga wee wee pụta a kụrụ ya n'ekwe n'isi ya emekwana ife ọzọ emekwana ife ọzọ ka a ga-eche o mekwuo ya ọzọ e wee bịa chewe ka e bunyite ihe ndị o merela o nwe ihe ndị a ga-agbaso iji hụ na onye dị etu ahụ emeghị ya ọzọ okay um, anyị na-enwe a lot of prevention activities Okay. and sensitization activities Okay. eh, mobile clinics outreaches anyị na-aga such outreaches anyị na-eji known cases wee na-agwa ndị mmadụ okwu Okay. so ọ na-eme a lot of times ị ma mmadụ gaa nga two things can happen the person can come back rehabilitated Or the even person worse. can come back getting worse so you cannot predict ndị ọrụ anyị ndị ọzọkwa CSOs na-arụ under prison rehabilitation can answer part of that question when that person comes out what next mana ihe anyị nwa na-eme as our own part is to sensitize the community and let them know life stories ị ma na sometimes ụfọdụ ada ama na a na-adakpo ụmụ nwoke but when you give them these life instances ma ọ bụ ị na-ama atụ na-ama atụ ihe obodo oyibo ọ dịka ihe obodo oyibo when you tell them bring it back home

yesterday on sunday anyị nọ na eh, church na ogidi on saturday anyị nọ na market na obosi eh, awada telling people what is going on Okay. and that is the much we can do to prevent from happening mana ọ bụrụ na o mee ọzọ na ọ gacha bata mee ọzọ onye ọbụla amago na record ya dị is a matter of pulling up the record and naming and the naming and shaming continues okay ee n'agbanyeghị you've ihe ị kọwalụ doro anya o ee ee n'eziokwu na aghọtara m ya na ụzọ ọzọ mana lekene anya na akụkụ anụnwa em, maka na ị mara na onye abuse-uru mmadụ mesịa n'ọdịnihu chegharịa ee o nwere ike o nwee ihe anụnwa na-akpọ eh, societal factor n'ebe ọ metụtara his mental health ọ bụrụzie na ọ chegharịa na o nwere ike ọ bụrụ na o nwere ndị ga-ejizi ya bụ ihe were na-akparị ya in future n'ụdị ọnọdụ ahụ eh, ke- what do you advise for such a person kee ihe unu kwadobere for such a person alright maka anyị na ịma na-enwe na ịma na somehow unu unu bịa dịka eh, ndị ọkaikpe na ndụ ha ị nwaa anwa jee ha n'ije anụnwa ọzọ ya ejide gị anyị ma na i meburu ya mbụ Eh, ịma na ee Mm, onye megoro ya mbụ mm, ọ bụrụ na a- ọ nọrọ n'ụlọ nga anyị na-akaba arụ hụ na ndị otu anyị nọ na prison eh, section eh, na-agakwa na-agwa ha okwu okay. na-emetụ aka n'ụzọ ha nwere ike isi ma ịchọpụta

our offenders and mm. the survivors. So any component of our package na-enwerịrị that um, uh, mental health psychosocial support services. Okay. Ihe anyị ji enwe ya ma ihe dịka anger management Okay. ma ọ bụ ezinụlọ dị anyị enwe nsogbu we bring them out first and counsel them provide this anger management psychosocial support mental health support ihe anyị ji eme all those side activities na-abụrọ sọsọ legal services Okay. ma access to justice bụ ka anyị wee dị sure na onye dị otu a ga-enwe ezi nchegharị n'ime onwe ya maka na most times ọ bụrọ ha ncha na-ehit the eh, prison okay o nwere ndị na-abụ eruo nigerian factor emee ha emebie case ma anyị enwetana that justice okay nwere ndị ga-abụ ndị obodo bịa ha enye ndị anụnwa adakporo nwa ha iwu sị ha ha mechie okwu ahụ ma ọ bụ na ha ka chọrọ ịbụ part of ndị obodo ha ha withdraw mee ihe anyị na-akpọ dialogue out of court settlement okay mana when all these things happen we still go further to make sure that that person is well counselled including the survivors themselves we counsel them a lot ka ha wee nwee ike dị balance especially the children ka ha nwee ike ba into balanced adulthood mana biko include kwa the fact that na o nwekwara ndị wo- ndị emere abuse when they were little ha were ya as a way of life ka include That kwa is that it. fact na the that factor na your approaches n'ọ nya ka anyị ji eme that mental health psychosocial support Okay. maka na onye fụrụ ka parents ya na-eme ọ nọdụ na-eti mma papa ya na-eti mama ya ihe ọ bụrụ na ị nyereghị ya aka ọ- ọ nụtakwa nwaanyị o tibe nwunye ya ihe Etu a. ụfọdụ nkwa ndị adakporo adakpo o nwere case onye nwoke na-edina nwoke ibe ya ihe o ji wee gaa kpọrọ nwatakịrị nwoke dị 7 years dina bụ na ọ sị na uncle nwanne mama the child Mm. mere ya introduce to iji nwoke na-edina nwoke so ka o o wee get ya back to that family maka o believe na ya adịgo destroyed ọ ga-akpọrọ nwa nwanne ya nwaanyị dina ya so these are mental issues and that is why we use mental health psychosocial support a lot in our programs Okay. Yeah. Daalụ. Ọ dị mma daalụ rinne ndị otu m ajụọla gị ọtụtụ ajụjụ ị zagokwanụ wee kọwaa ọtụtụ ihe mana o nwekwara ihe m chọrọ ị- ịjụ gị ka ndị na-ege anyị ntị ghọtakwuo maka na ị bịa n'ọtụtụ obodo nya communities na Anambra State o nwere ndị na-enwenwughị ike ikwu maka na ha amaghị ebe ha ga-achọta unu maọbụ onye ha ga-agbakwuru kedu ka kedu ka unu si nwee nya enyemaka nye ụdịdị ndị anụnwa maọbụ erute ha maọbụ otu ọ ga-esi rute ha aka ị ghọta maka Ntasi anyị na-akpọ ọ dị ka a ga-asị n'ọ sọ ofu ebe ka e hibere ebe e nwere ike ịgbasa ozi a maọbụ gbochie ya bụ ọnọdụ maka na ọ bụ sọsọ nwa ndina n'ike ka ụlọ ọrụ unu na-ahụ maka ya, ọkwa ya ma mmegide maka na o nwere ndị na-akpọta maid ha na-emegidekwa ha n'ụzọ na-adịghị mma ọkwa na ụlọ ọrụ unu na-ahụkwa maka ya ehe so ka ị kọwara ndị na-ege anyị ntị ka ha marụ ebe ha nwere ike ọ bụ n'akara ekwentị ọ bụ n'ebe unu na-anọ ka ebe ha nwere ike ọ ga-abụ onye ụdịdị ihe a mere ọ bụgodu na o kwuhọ agbata obi akpọkuoru unu okay ee dịka anyị si wee kọwa anyị nwere na the 21 local governments ihe anyị ji wee mee ya otu ahụ bụ for ease of working in and making your reports Okay. ị gaa na all the 21 local governments ịjụrụ ara ese social welfare unit office ị ga-aga register any matter ha nwa ngwa ngwa that matter na-eru ha aka yesterday somebody called in from uh, agụata eh, ekwulọbịa pre- eh, mkpologwu precisely i directed her immediately ka ọ gaa na the local government o ruru a na local government ndị ọrụ anyị bụ social protection officers will pick up the case and get to me then anyị nwekwara na ị bịa na office na ministry of women affairs child protection network nwere ọfịs na ministry of women affairs ndị vapp law implementation committee nwere ọfịs na women affairs ndị anyị na-akpọkwa child rights implementation committee nwekwara ọfịs na women affairs any of these people i reach you can make report of your cases then a bịa na child protection network onye bụ onye isi ha kịta na anambra steeti bụ eucharia anekwe a ga-enwetanwu ya na 080 377 55733 banyere ihe ọbụna gbasara ụmụaka case ọbụna gbasara child protection na-abụrọ necessarily rape like ma trafficking o ma ọ bụ nwa a na-emegbu emegbu all these abuse issues anyị na-achọ ka anyị channel ya through the child protection network then ọ bụ nọọ ihe dịka ezinụnọ nne nwanyị na di ya ma ọ bụ agbọghọ na di ya ma ọ bụ ihe gbasara welfare ụmụaka na eh, ihe anyị na-akpọ domestic violence dịka m si kwuo mụnwa bụ onye isi ndị violence against persons prohibition law nke na-acover domestic and sexual violence so nọmba a ga-eji wee nweta m bụ lovet uju 080 33 72 65 85 anyị na-aza call 247 phone anyị adịghị emechi emechi mgbe ọbụna ị kpọrọ anyị somebody will be close to you to reach out to you immediately. Okay. Uh, anyị ekwuona ya bụ okwu ee a chọrọ ka ọha na eze bata n'ọgbọ biko i nwee ajụjụ ị ga-ajụ ị gbaa mbọ gbado na ajụjụ ị gwa anyị aha gị na ebe i si akpọ ị gbado na ajụjụ gị ka anyị wee nwee ohere wee nabata ndị ọzọ ọnụọgụ ekwentị ị ga-akpọkwazi bụ 0803 221

6694 nwekwara ike izitela anyị ozi na Facebook anyị bụ at Udala Radio 104.7 izitela anyị ozi na ya maọbụ na X at Udala Radio nke Instagram bụkwazi at Udala Radio isonyekwazila anyị na YouTube Udala Radio onye nọ n'ọgbọ ịbọọla chi mmadụ ọ na ya kpọghachite anyị azụ onye nọ n'ọgbọ

apụtago m ọ Nnọọ. o- Nnọọ. Onye ada anyị bịara na studio nọ Nnọọ. o. Ọ, ndewo abụ m great dame abụ m great dame ezi abaka ego eji m ọsụ m owe abụọ Mm, Nnọọ. ọtakwana ezefa ka ọtakwana Ah, Oge ọ onye. dịgo. Ah, um, ị ma na ọ, mgbe ụfọdụ anụ a ka ara eze ọ dịka eze ọ gwọrọ ala eri ozu amarọ m na naijiria and Anambra steeti nwere ụdị ngalaba dị etu a na-abụghị taata ada anyị nwaanyị bịara wee na-akọwasịrị anyị ihe a a na-emebe iwu enye ndị nwụrụ anwụ ka a na-eme enye ndị dị ndụ ụdị ọnọdụ dị etu a dị ezigbo mkpa mana ọ taata ka a na-akọwara anyị ya ana m agwa ụlọ ọrụ anụwa ha na ndị nta akụkọ na ụlọ nta akụkọ dị iche iche na-arụkọ ọrụ ọnụ na-eme ka ọha na eze mara agamnihu obodo na-enwe ihe a na-akọwara anyị kịta o nwere nke mere nwanne nya na n'ogwe m amaghị m ka m ga-esi wee nweta maka ọ ọ na-agba m anya mmiri amaghị m amaghị m na ụdị iwu a dị na na-echekwa ndị mmadụ etu a

all the communities in Anambra State, we work with their women leaders. If one are called not do enough be your publicity, you are I think no you only couldn't get that the summary, so you need to do, do more. Makamu to be kwa maka ya. Taa bụ nkebe ezo kudu ni ya. onye bata n'ọgbọ anyị anabata i nwee ajụjụ ị jụọ ọ bụrụ maka ọnụọgụ ekwentị ya ọ ka ga-akpọpụta ya n'ọdịnihu onye nọ n'ọgbọ ịbọọla chi ndewo nnọọ n'Udala

sị na the girl na ba ga-ejezi ka ba chọpụta etu o si wụ na ba the girl na ba melụrụ ya arụ ọ bịa wụ na papa ya ka nọọsụ gwalụ sị ya ya ga-etinye aka n'arụ nwatakịrị ka ọ malụ ya na okwugo na the mba Lord o ji- mba ug Boy. ị na-adị ya ọ bụrụ ihe ọ kọwa onye nke dị 2 years abụrụ onye asị ya ji etinye asị papa ya tinye aka n'arụ ọ nwatakịrị dị 16 years

I think na according to onye egwu ọ ga-adịkwa mma ka e mee sensitization na school ụmụ akwụkwọ dịka ụbọchị a dị use moral instruction Thursday ọ ga-adịkwa mma ka a na-agasị na school na-enye ụmụazị maka a sị catch them young and ọ ga-adịkwa mkpa ịkụzi mpụta dịka emego m asịrị ma na most of things na-cause issue of rape a bụ na mmadụ adịghị social

ọ dị mma ịgwa mkpa mmadụ ịdị associate teachers na-akụzi nkụzi ama na o nwere level ị ga na-awọchị nwata ma na nwata na-anọrọ onwe inside herself or himself ị ga-enidi ka ịkpọpụta ya ka o nwee nzuzo ma association because onye sọrọ emecha mmadụ bịa occupy ya n'ime onwe ya sotin onwezi ihe ọ ga-eme o werezie force raping onwezi obere imezi ihe o werezie force na-eme ife ife ọ na-eme effect na marriage ịfụ mmadụ ọ na-erepụ nwunye o nwere ndị nọkịta ha na-erepụ nwunye si n'ọzọ ka ha na-eme is raping

nnọọ na ụdala good morning aha gị na ebe i si akpọ afa m bụ ifeanyị esi m owere aja wee na-akpọ ifeanyị nnọọ gawa n'ihu ee biko anyị dị very happy na ihe na-aga n'ụbọchị tata daalụ So, anyị na-ekele ada anyị nwaanyị nọzi ya na-ekelekwa n'onwu nọzi ya ndewo But ihe m na-ayọ biko- biko ihe m na-ayọ biko unu na-etinye ya na ahụ biko o nwere ka otu a ga-esi wee gbasa message a na church na market other place ndị ọzọ ka ndị mmadụ mata but today the first time in life anyị mata na ụdị ihe dị otu a na Anambra State and ọ bụrụ na m anaghị esi ụlọ ụdara redio like this enwere ike agaghị m enwe adịghị ya na anọ n'ụtụtụ a ọ bụrụ nwere ike ejiwe nye aka gbasa message a through church and through school other place ndị ọzọ ka ndị mmadụ na-anaghị ege ụdara redio nwee ike nweta aja n'ihe dị otu a anyị adị thank you very much daalụ rinne Ndewo. o ndị n'ezie ndị rule of law and anti-corruption rolac na-atry every month anyị na-aga at up to three schools five churches and up to seven markets every month okay kama na dịka i si kwuo ozi a ada agwụ agwụ ndị tb network na-agbasakwa ozi a on Saturday Wednesday last week anyị nọ na Eke Nkpọ na-ezisa ozi a Saturday anyị nọ na achịna Mgbemena market na awada on sunday anyị nọ na st john nke ogidi na side kp junction na-agbasakwa ofu ozi a so anyị na-atry na-agbasa ozi a mana ike agaghị agwụ anyị we will still continue with church

Ee, ịma na asị na ejetesịa ee amatasịa ndị mmadụ na-amalọ tọrọ ya atọ ee thank God na adụgo sika onye ọbụ ndị ụdara na-emepekwa anyị anya ọsọ on certain things na-emenụ anyị na-amarọ na anyị nọ n'isi kọpụrụ ikiri analysis nwanne anyị nwaanyị bịara n'ụtụtụ a nyekwazi anyị obi isi ike

any person nwere eh, issue of such nwere ike inwetụ a little sense of belonging by o nwego where she or he can go and then his or her complaint mana ebe m na-agbado ụkwụ eje bụ o nwere ka o si kwute okwu na o nwee onye dara iwu dị otu a ọ dapụ ma ọ bụ o nwere ihe m tagịrị ya Nigerian gịnị a kwuru kpọrọ ya factor kedu ka a ga-esi nye ya because na onye dara iwu adagiro the trauma the person perpetuate na the life of that person committed that thing again ka dị niile the the the the child or the person because o mere ya na mmegide

bụ onye nwatakịrị bụ onye a dakpọrọ adakpọ n'ike ngwa ka ọ zaa gị ọ bụ na ajụjụ ị na-ajụ ka ọ zaa ọ zaa gị aza Ee, dịka anyị si wee kwuo mgbe a bịa gbachie si ndị polisi arụ n'ọrụ a anyị gakwara ngwa ngwa ozugbo kpọkwa a lawyer anyị eme engage a lawyer matter ahụ kịta we are pushing it to the court mana ọ gwara ife m jụ gị mgbe a sị ọ bụ na the nigerian factor na dịka ili mperi maka most times eh, eh, judgment na-adịba for the highest bidder na naijiria ọ bụrọ judge niile na-eme mana a- afụgo ọ bụrụ na ọ- ọ- ili mperi si n'aka ndị ka ndị ụlọ ikpe kedu ife unu na-emekwanụ ihe anyị na-eme most times bụ na anyị na-euse social media okay and the media anyị gaa na social media we splash the information anyị na-eme media blast onye ahụ fụzi afa ya na ọ gbago na media ị fụ ha ha emebe gịnị ha ezebe onwe ha maka even that biggest politician is afraid na a kpọrọ afa ya n'ụdị a so anyị splash rara you see people begin to ask give us the name of the person we want to know the person we want to know the that media ahụ efee ozugbo ha akpọba gbakiribe anị ka a ma ka a ga-esi correct ya ihe mebiri emebi maka ife m ji jụọ gị ha just like ife m na-alike bụ matching uh, your words with action Yes. ife ọbụla i kwulu e were action so di ọ daba Eh, anyị ada atụ ụjọ ọkaikpe maọbụ onye ikpe ọbụla sọ gị iwetara m afịa and ọnụ kwuo ya, ọsọ abịa ụkwụ so ewetie ọ bụrọ ịkpọlị mmadụ kama na ife anyị chọrọ bụ ka obodo a ne- ne- ọ- because anyị ma- anyị ma dị young forever mana otu anyị dị kịta ka anyị mee nke anyị kwesịrị ime nụ, tie ọkpọ saa aka fụ na ihe anyị na-ekwu bụ nke eziokwu ngwa let's go onye nọ n'ọgbọ onye kpọkwa anyị anabata ajụjụ ya ị bọọla chi mmadụ na ya kpọchite anyị azụ o 0803 827 6694 i nwekwa ajụjụ ị jụọ ị bọọla chi Hello, good morning. ndewo onye nọ n'ọgbọ

Hello. chidera welite ọnụ gị ka anyị nwee ike nụ ihe ị na-ekwu Okay, okay, okay. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? anyị anụbago gaa n'iru Okay, ọ nwere m ji ajụ ya. Like, the girl, ị kwenyere ihe now. Gịnị a na-eme ọ dị normal? Ọ na-eme gị manipulating. Gị spend gide spend gide spend gide spendsịa n'isi that girl o change mind within two or three days or something like that due to na ọ nwetaghị ihe ị chọ ị ma nke a bụkwa another set of depression dịrị nke nwoke ọfụma Yeah. na-aga n'iru kee ihe ị chọrọ ịjụ achọrọ m ịjụ o nwe ka e si etreatikwu ụdị case a because ọ bụrụ na nwaanyị gị na ya kwu na ị ga-anụ anụ na o jii maka na ọ nwetaghị ihe ị chọ lapụ gị mee travel ma ọ bụ blọkụọ gị ma ọ something like that after ka ị spend a lot n'isi ya o nwe ka e si etreatikwu case nke a

that is agreeable to that kind of offense ma that emotional abuse dịrị ma di na nwunye bi n'ụlọ dịrị ma ndị eh, nwoke na nwaanyị na-eme enyi as far as ị nwere record of emotional abuse because ihe anyị na-akọwa kịta bụ ebe ọ banye VAPP law nwere provision for emotional abuse Odalo? onye nọ n'ọgbọ kpọghachite anyị azụ 08032216973 biko zitekwala anyị ozi na ee facebook ụdala redio live ebe a ka ị ga-enweta anyị dịka ihe a na-aga n'iru ka ị zitela anyị ozi ọ ga-amasị anyị o nwere onye zitela anyị ozi sitelu na building material O- ogidi nke dị n'anambra steeti ọ sị na okwu a masịrị ya nke ukwuu aha ya bụ ebuka shedrak mmadụ one ị bọla chi onye nọ n'ọgbọ kpọchite anyị azụ onye nọ n'ọgbọ kpọchite azụ 0803 827 6694 ị kpọkwazie anyị anabata ajụjụ gị mmadụ one ị bọla chi nnọọ nwanne m mmadụ one ndewo Hello. kpọghachite anyị azụ ọ dị mma o nwere ozi bịala anyị sitekwa n'aka ebuka shedrak ndolo o wee na-akọwa sị ka anyị gwa kọdinetọ anyị na ya nọ n'ebe a na nwanne ya nwanyị bụ onye e megidere n'ụdị ọnọdụ domestic violence na ha ga-eli ya taa na izu a bụ fraịde na ya bụ ikpe ka dị na kọt na-aga n'iru na ihe a melụ na benin city na edo Okay. ọ na-asị na ya na-ene anya na gọọmenti ga-agbatalụ ha ọsọ enyemaka Mm. ok ọ bụrụ na onye anambra steeti biko ga ngwa ngwa rejista this matter na ministry of women affairs uh, they can reach out to even their counterparts in any state to make sure na the matter is well handled. O daalụ. Onye nọ n'ọgbọ? Kpọchite anyị azụ 0803 827 6694. Mmadụ one? ụtụtụ ọma Ụtụtụ ọma. O, onye batara? ọ dị gbuda egbe ezigbo mmadụ pụtago ụla ụtụtụ ụtụtụ ọma ndewo ekene m Ya kọmiti gazie. onye isi anyị nọ n'ụlọ ọrụ unu nnọọ biko Apostle ofu onye bi n'ikpa mkpu na-eri akịka n'Alor nnọọ o nwere ife m chọrọ ịjụ nne anyị ukwu unu na ya nọ o nwere onye nke m ya na di ya di ya na-eti ihe kwa ụtụtụ kwa ehihie e wee chịrị ụmụ e- e- nwaanyị wee nataba e wee dee akwụkwọ wee jee n'Ojoto local government women affairs now ndị women affairs Ojoto wee gwa nwaanyị na ọ ya-eje chọta ụlọ ka e wee kpọnye ya ụmụazị nwoke kpọ- ụmụazị na-atọ nwoke kpọkọrọ ọ chọta ụlọ kwụọ ụgwọ ụlọ o furnish ụlọ ahụ ọfụma to the taste of the man then ọ kwụ- o jee gbata akwụkwọ ebe ụmụ- ụmụazị ya na-eje ụlọ ọgwụ to the taste of the man anyị wee nesie nya bụ ihe anya wee sị na ọ bụhọ ka a ya-esi wee kpe nya bụ ikpe na ọ bụhọ nwaanyị eje chọta ụlọ nwoke a na-ejezi afụ ụmụazị be nwaanyị anyị wee dee akwụkwọ wee jee ihe a na women affairs office Awka for two months now to three ọ na ọnwa a gwụ kịta ọ bụrụ three months and o nwebere ife e kwuru gbasara ya ya ka sị ka m jụọ ya ọ na ụdị nke ahụ adịghị nwoke ahụ eme ihe o ji bụrụ nwoke n'ụlọ ọ ma na-eti nwaanyị ihe anyị wee sị nwaanyị ya natarara anyị ka o zuo ike si etigbukwuru ya n'ụzọ nwoke chịkọrọ ụmụazị jụ na ọ ma ahapụ ụmụazị and ebe ụmụazị a kịta mmadụ naabọ n'ime ha ka ọ ga-etere ị ma-ekweta na ọ nne ha mụrụ ha ya ka sị ka m jụọ ya O daalụ. ok ee ọ bụrụ na i gee ntị mgbe anyị na- a- a- na mmalite okwu a o nwere mgbe ofu onye n'ime ndị ụlọ ụlọ nzisa ozi a kwuru maka Nigerian factor ya bụ Nigerian factor na-emegidekwa metụtakwa ndị na-arụrụ anyị ọrụ kama na ihe anyị nwa bụ civil society na-eme ọ bụrụ na ị nwere ike inye m afa onye gbasara case afa ezinụlọ a aga m a-track because na the 21 local government all the social protection eh, officers will answer to us so ọ bụrụ na ị ga-enye m afa i will track that matter to ensure ịma m na by right according to the child's right law and according to the Va- VAPP law nwatakịrị ụmụazị ọ bụrụ na ha erube 18 years bụ n'aka nne ha ka ha kwesịrị ịnọ naanị ihe na-enye anyị nsogbu mgbe ụfọdụ bụ ọ bụrụ na nwaanyị enwere ezigbo ihe ọ na-eme bụ ebe anyị na-enezi anya in the best interest of the child mana ọ na-akara anyị mma na anyị kpọrọrọ nwaanyị kpọnye ụmụ anyị kpọrọrọ ụmụ kpọnye nwaanyị wee mezie ka nwoke kwụba ihe anyị na-akpọ welfare support but in nigeria most times ị sị nwoke kwụba welfare support ọ kwụọ ya two times ọ gbafelu a chọba ya achọba mana ọ bụrụ na anyị dị sure na nwaanyị nwere ezigbo ihe ọ na-eme na aka siri ya ike anyị na-akaba arụ nwetara ya na ụmụaka ahụ ga-anọ n'okpuru ya wee ruo mgbe ha ga-eme 18 years so biko ị nwere ike inye m afa family bụ ihe ahụ ka m nwee ike track ya ee case a na idemili south onye nọ n'ọgbọ mmadụ one kpọchite anyị azụ 0803 827 6694 ị bata n'ọgbọ anyị anabata okwu gị onye nọ n'ọgbọ nnọọ nwanne m onye batara Hello? ana m anụ ọnụ gị onye batara nnọọ o. Ụmụọza.

so ọ bụla onye ekwugidegwu okwu ekwugidegwu ekwugide o kwe ha ọnụnụ ọ ga ya ije lab gbuju anya then na-achọ m isi m ga-eji wee jee lelee ya ahụ ka mmadụ m ka ọnwụgwụ otu o si wee jee aja ije m nwa alaji ya kedu ndị m ka nwere ike ije m itie n'ụdị ọnọdụ a ọ bụrụ na ị chọrọ inene ya arụ ihe ị ga-eme bụ ịkaba arụ kpọga ya na ntasi center n'enugwu ukwu n'ebe na enugwu ukwu general hospital ntasi center ihe ọbụla services niile anyị na-eprovide ebe ahụ is free sọsọ ihe ọ ga-efu gị bụ ego moto ị ga-eji ruo na ntasi center maka na ntasi center ahụ bụ rule of law and anti-corruption rolac yibe ya ha na ministry of health okay. Ọdụm? Ma ị sị na ọ savi- savi- e- Enugu- Enugu bụ service center general hospital Ah, ị jụọ ha maka ntasi center sexual assault referral center ntasi okay ntasi center Mm. daalụ ma ọ bụrụ na i lu na general hospital Enugwu ukwu onye nọ n'ọgbọ kpọchite anyị azụ 08032216973 ị bata n'ọgbọ anyị anụ ọnụ mmiri okwu gị mmadụ one ị bọọla chi ekene m ụtụtụ ọma

Okay. nya ha nwa bụ ndị politicians a ndị gov ministry ahụ a na-ekwu okwu ya anyị nwa bụ ndị a na-akpọ civil society nọ under the ministry in as much as anyị na ha na-arụkọ we are independent Okay. Ihe echiche azụzụ bụ na ọ nụ ya bụ nwa amadi ka anyị na-anụkwanụ sisi n'ihe gbasara ụdị ya. ahụrụ m na anyị nwere ụdị nke dị otu a na nke nnukwu ya dịka nke ị nọ n'isi ya so ajụjụ ọzọ m nwekwaziri bụ ka ada anyị nwaanyị ya na di ya nụrụ de na ọ mụtago ofu nwa nwoke O- o mete ọ bụrụ na o kwezighị omume nke na nke nwaanyị ha kewaziri na nchịkọta okwu niile so mana ihe dịzide bụ na nke nwoke pụzị jee nụọ nwaanyị ọzọ ten ego isi ọ kwụrụ ya bride price nke nwoke kwụrụ n'isi ada anyị nwaanyị maka the girl ka dị very young ka a na-ayọkwazi ya bịa weli ndị di na-abịala ya ị ma na due to ego isi ahụ kwụrụ n'isi di ya nke mbụ kwụrụ n'isi ya a na-ayọkwazi ya bịa weli nke nwa- nke nwoke ọkọlụgbago ọkọ mkpara ya ọ na-adị ya chịkọta ọbụla na ọ na-adị ọnya so nwere ihe nwere ike ime n'ihe dị otu a ọ gaghị na-ajụ ọgịga jụọ ọchịcha gaa ngwa ngwa na social welfare unit local gọọmenti unu maọbụ local gọọmenti ebe ha bi ebe ha nọ gaa reportụọ that matter ị gwa ha na onye isi VAPP law sị ha weta keesi ahụ kpọọ m ka m gwa ha ihe ha ga-eme Odelu, onye bata n'ọgbọ anyị anụ ọnụ mmiri okwu i nwee ajụjụ maọbụ ihe mgbagwoju anya gba mbọ ka ị jụọ ya ugbu a ka ị nweta ụsa 0803 221 6973 mmadụ ome ị bọọla chi onye nọ n'ọgbọ kpọchite anyị azụ 0803 827 6694 ị bata n'ọgbọ anyị anụ ọnụ mmiri okwu gị mmadụ one ị bọọla chi nnọọ n'ọgbọ mmadụ one ya gbachite anyị azụ o si na netwọk onye nọ n'ọgbọ ị bọọla chi Hello. nnọọ nwanne m onye batara Good morning, ma. ndewo

nọgharịgodo ebe ahụ ị nọ ka anyị nwee ike nụ ihe ị na-ekwu ọfụma o ndo nọgharịa ka ị kpọghachite anyị asị ka azụ. ma m na-enye aka na financial issue ọkalịkwa mgbe ọbara ọ bụrụ na e binye ego ọ bụrụ na e nyere ndị mmadụ enyere ndị mmadụ aka n'ego ime ka ha mara ya mewebeghị nke ahụ ok ndị a na-enyere aka bụ ndị nwere nsogbu ndị anyị na-akpọ survivors survivors of violence ndị ọbụla bụ survivors of violence anyị nwere lọtrali maka na most times ihe ihe ụfọdụ ndị a ji amụba bụ ọ bụrụ na aka esiro ezinụlọ ike a na-enwe nsogbu niile anyị na-enwe that empowerment mana anyị anaghị eke ego ka na ị bụrụ a survivor of violence anyị nwere lot of package for you Okay. ewena iwe ee ọ dị mma ka ị gbarie ya bụ package ka onye mara ebe o si wee bata maka ife ajụjụ a ji dị mma bụ na enwego ndị na-ama njakịrị ebe a na-eke ndị di fa nwụrụ anwụ rice onye di dị ndụ kwụnye na line asọch dikwuta ege ifu mmadụ ka e register onwe ya na enwere ya nwere ya bụ survivor Okay, survivor eh, dịka kọwasị ọfụma kwuo, packages anyị na-enwebe is according to org- service provider Okay. anyị nwere service providers bụ na sọ ihe ha na-arụ bụ rehabilitation ị ma na ihe a na-akpọ gender based domestic violence mgbe ụfọdụ ọ na-eme ụmụ nwaanyị mental o nwere onye nke nọ kịta through one of our partners anyị enwetago ya na di ya na-enwe nnukwu nsogbu ọ mụrụ ụmụ atọ dị ime nke anọ ha wee nwebe nsogbu di ya sị na ọ da-anụzi chọọ ịnara ya ụmụ ma nwatakịrị ya epeka anyị gbakwara ya ọgụ make sure na di ya anatarọ ya ụmụ ahụ mana o nwerọ ihe ọ na-eme aka siri ike so anyị si through one of our supporters wee nweta income generation activity bidoro ya obere micro ma- eh, business ọ ọ na-eme ka o wee nwee ike na-etake nwu care of those children is one of our packages anyị na-enwe rehabilitation mental rehabilitation o nwee nke di ya nya na di ya nwekataga esemokwu ọ dịzi ọ na- dịka ọ na-apụ ara ọ dịkwu ime n'enu ya ọ mụọ nwa ahụ anyị natara ya nwa ahụ kpọga na ee orphanage ma kpọga nwaanyị a ebe a ga-echekigodu mental ya mental status ya ka ọ nachitagodu dịka mmadụ before e dunyekwa ya ụmụ ya ka o wee netabakwa ụmụ ya so ihe ndị a bụ different packages ma psychosocial support anyị kwuburu okwu ya this is a package ma ee legal services these are packages so no according to need of the client mana ihe anyị na-akaba arụ na-eme bụ na ị bịa i ji domestic violence bịa ma ọ bụ rape ma ọ bụ defilement anyị ga-enene your situation mara ihe kpatara ụdị ihe dị otu a ji eme mara ihe anyị ga-eme ka anyị wee gbabichie ka ọ hapụ ime ọzọ ọ nya bụ packages ahụ o nwere ike ihe anyị ga-eme abụrụ itinye ụmụazị ahụ na school we look for support kpọchie ha na school ma ọ bụrụ nwatakịrị a na-ebunye afịa o nwere nke anyị nweta kịta na Okpoko a child na-ere ọkpa nwatakịrị nwoke akpọpụ ya n'akụkụ wee mebie ya onye a nọ na life imprisonment kịta this judgment came in just last week so mana anyị na-anya na reason o ji ebugharị ọkpa bụ na ndị be ya ndị nne na nna ha enwerọ ego itinye ya n'ụlọ akwụkwọ anyị na-akaba arụ make sure na e tinyere ya n'ụlọ akwụkwọ to avoid that happening again

Okay. Ọ dị mma. What's the common ọzọ time? bụ enwere m some issue na-enye anyị nsogbu n'arụ na Okay. one of my sister di ya nụrụ ya ma na Abuja so anọgo years nwa- nwata nwaanyị anata maka ọ na-adị wee jesi mata ike dị so bad even ka ọ nata ka ọ dị ka onye ala Mm. anyị ma ihe o were anyị iji rehabilitate ya ka o wee mee ekwe ka mmadụ wee bido something doing this down here so mana nye ọnụ ihe na-ekwu na ya ma njizi ebe ahụ eji atọ azụ lati kwentai ihe ahụ ebe ahụ bụ ihe a ga-ama na-eji ọ dịtụ ma ya chọọ ka ebere tinye n'ozu so anyị akpọgo ndị be di ya ka ha bịa be anyị ka a kpaa malụ ihe dị problem

ama m ebe nwanne gị nwaanyị ahụ nọ either na unu ga na Ọnịcha North local government or n'Idemili North local government just jụọ ha social welfare unit unu ruo ebe ahụ ị sị ya na onye isi ndị VAPP zita gị ngwa ngwa ị na-eru ebe ahụ they will call me ọzọ ka m kpọkwa nọmba m ọzọ maka ọtụtụ mmadụ ajụgo ajụjụ a rinne 080 33

Victorian Clarion Foundation nwere office ebe ahụ ebe anyị na-erisivu kwa cases nke a bụ my primary organization nke mụ onwe m bụ the executive director n'ezi in as much as na m bụ the state coordinator of VAPP law mụnwa bụkwa the executive director of Victorian Clarion Foundation nke dị na

ọ na-anụ ndewo Afa gị o na ebe i si akpọ o Ah, afa m bụ onye mmeri Awada ka m si akpọ onye mmeri gaa n'iru Eh, biko eh, ajụjụ m nwere bụ eh, eh, ọ sọsọ nke a na-emegide ụmụ nwaanyị ka a na-afụ Mm, nke a na-eme ụmụ nwaanyị na-emegide ah, nwere ka e si eh, etriti nke a ụmụ nwaanyị na-emegide di ha ma ọ bụ ezinụlọ ha Okay. anyị na-afụ maka ha ncha VAPP dịka anyị si wee kwuo ihe anyị na-ekwu since anyị nọ ebe a bụ mmegide a na-emegide ndị ume na-adịrọ gender based violence gender based violence abụrọ woman based violence ihe ọ bụ bụ mmegide a na-emegide onye ume na-adịrọ ma nwoke ma nwaanyị ma nwoke ma nwaanyị case a nụnwa ndị ụdala tritiri yesterday ọ nwoke ka a dakporo ọ bụrọ nwaanyị anyị nwere lot of cases taa bụ ụmụ nwoke ka a dakpo and anyị na handle ya nwetakwa justice so anyị anọrọ ebe a maka ụmụ nwaanyị anyị nọ maka ndị ume na-adịrọ ma onye ọbụla a na-emegide emegide

Um, I'm in the studio and the other ekene m unu for the dissemination of this important information. Ọ dị nnọọ nnukwu mkpa. Ajụjụ m ji wee bata bụ na ịma na ịfụ ife is one thing, ikwukwu ya ekwu is another thing. Organization unu a, mọmi in the studio ka m na-ajụ. Ọkwa enwekwala a categorical law that protects onye wetara information

information ọbụla mmadụ nyere anyị na-adị under confidential eh, a na-keep ya classified information ọ bụrụ ara na ị chọrọ ka afa gị ma appear anyị ga-receive ya as anonymous and in most cases ndị na-ewetara anyị cases a da-achọ ka a kpọọ afa ha and anyị na-anya na keesi dị sensitive anyị nwere ihe a na-akpọ safe house a keesi nwere ka ọ ga-esi dị sensitive ikekwa na ihe na-eme n'ime ezinụlọ nwatakịrị bi n'ime ezinụlọ ahụ and anyị enego anya na ndụ nwatakịrị ahụ ma ọ bụ nwaanyị ahụ dị in danger anyị na-ewepụ ha tinye ha na safe house until anyị mara ebe keesi ahụ debere isi ihe niile a bụ ihe ndị anyị na-eme to protect ma ndị na-report cases ma ndị dị involved in cases Mm, so ee anyị ga-protect onye ọbụla na-ewetara anyị cases daalụ ee anyị agaghị enwenwuzi ike nabata akpọmoku ọzọ maka na anyị ga-ekpebi okwu a oge anyị abịawala n'isi njedebe ee ezigbo nwanyị m kedu okwu ikpeazụ ị na-agwa ọha na eze taa ọ ga-amasị m na ka ị na-ekwu ya ka ị kpọpụtakwuo ọnụọgụ ekwentị gị maka ndị emeghị ezi ndebanye ok ihe anyị na-ekwu bụ na culture of silence socha eme anyị ihe na naijiria okay ọtụtụ mgbe ihe ga na-eme mmadụ ọ nọrọ n'ime ụlọ ọ na-ezo ka a hapụ ịsị na be ya emebigo ikekwa nwatakịrị gị na ya bi o doo gị anya na di gị na-adakpo ya ị na-ezo na ihere ama nkwe gị kwuo ya ka a hapụ ịma na ihe dị otu ahụ na-eme n'ezinụlọ gị emecha nwa gị anọrọ n'akụkụ soro dakpobe ma ọ bụ mgbe ụfọdụ nwa gị nwaanyị amụta ya bụ ọnọdụ ajọka mgbe ọbụla anytime you see something say something ka anyị kwụsị izobe ọnọdụ ọjọọ maka na gender based violence both sexual and domestic bụ nnukwute ọnọdụ ọjọọ ọ cankerworm nke na-emebi ihe na naijiria biko mgbe ọbụla ị hụrụ ihe ọjọọ dị otu a biko kwupụrụ anyị okwu kpọọ anyị anyị ga-agbatara gị ọsọ enyemaka ụmụ nwoke ọtụtụ mgbe ka a na-ajụ nwoke kekwanụ maka nwoke ụdị ihe dị otu a na-adị nsogbu anyị na-enwe bụ na ụmụ nwoke ọ na-eme ha ihere ịrịpọt na ha na-enwe nsogbu dị otu ahụ nya emena gị ihere anyị nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ndị ọzọ nọkwa n'ụdị ọnọdụ ahụ bịagoro rịpọtụ e nwetara ha jọstis biko si ezobena ọya ka ọya hapụ igbu anyị kpọọ anyị n'ekwentị 080 33 72 6585 anyị nwere ọtụtụ organizations ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'ọnọdụ a inweta ofu onye ọ bụgodo nọmba m a ka ị kpọrọ local government ọbụla ị nọ anyị ga-elink gị with onye ọrụ anyị nọ na that local government onye ngo ma ọ civil society nọ na that local government ka o wee dịrị gị easy na ịgbafu ego moto biko kpọọ anyị n'ekwentị walkụọ into any social welfare unit dị na every 21 of the local governments dị na anambra steeti ma ọ na ministry of women affairs ma ọ na ntasi center ebe ndị a niile ị garu ebe ahụ debe ozi ozi gị ga-eru anyị ntị ndewo Daalụ rinne. ndewo oriakụ ịgbalị lovet eh? ị gbara ihe ị gbara okwu niile n'anwụ dịka o si dị tata ị kọwaruru ya n'isi ndị ọma gere anyị ntị anyị ekenekwa unu dịka ọ na-adị mbọsi niile cheta na biri ka m biri na-adịgide site na mọnde ruo na fraịde ebe anyị na-ewepụta okwu ga-abara gị uru ị nụgonụ ya nụ maka na onye fụlụ ife ọjọọ mechie ọnụ ya bụ ife ọjọọ dịkwu ya n'arụ ị fụ ife i kwuo ife maka na ọchịchịrị na ihe enweghị mmekọ ọ bụrụ na ị hụ ihe ọjọọ gba nkịtị ya bụ na gị onwe gị na-akwado ya bụ ihe ọjọọ ka ọ na-aga n'iru ọ bụ na ezinụlọ ọ bụ na gburugburu gị ọ bụ na agbata obi gị ebe ọ bụla ị hụrụ ụdịdị ihe ọjọọ anụnwa ndakpu anụnwa mmegide a na mmegbu a n'ụzọ pụrụ iche ejikwana maka ihe ị ga-erita n'elele i wee zochie ya bụ ihe ọjọọ cheta na mkpụrụ ọbụla mmadụ kụrụ ka ọ ga-aghọrọ ma ị ghọtaghị ya ụmụ gị ya aghọta ya daalụkwanụ na i sonyere anyị n'oge biri ka m biri n'ụtụtụ taa otu okwu ezuorola onye ma ihe ịma ihe ka anyị fụkwanụ echi niile afa m bụ chinyere ọmịiko ka emesịanụ Ee, Oliakụ Lovet ee, o nwee ife abụọ m fụrụ na ife ị na-ekwu one ee, independence because uh, ị sị na one of the persons e megoro interview na ụdala fm bụ ndị nọlụ onwe fa because na some people na-anọ in a bid to protect maybe na ha politician na ka ha zọọ gafa okwu a dị too watery onye nwoke na-asụ oyibo mana okwu a nwere nwere nwere be nwere ọ dị too watery nwere it doesn't hold any water mana afụ m confidence na independence na ihe na ekwe na ọnya bụ mmadụ adịma m ihe ma ama enwe enwe ife dị right I will leave that thing enwere m time for ịdị na-eme maka ọga m sị maka ọga m na-eme ife m ma na ọ dị right before God and man anyaka fụlụ ebe ekwu tata and nke ọzọ you talked about conspiracy of silence chinyere soro n'ọnụ igbo mgbe ọbụla ị fụrụ ya na-eme ọjọọ zochie you are part of that crime because na e- i si wee mechie ọnụ so ọ dị mkpa na ọ bụ na anyị fụ ụdị ihe dị otu a ka anyị nye aka and nke ọzọ i kwukwelụ la ekele bụ ọ bụ na ndị a na-enye nsogbu na-eme ka that Nigeria factor na-eme eh, mee ka anyị malụ na ọda ndị media ka kara aka ka maka ọ bụ na afịa adịrọ mma n'ọzụzụ ọ dị mma na mwa- na mweghachi and ọsọ adịrọ mma n'iru a gbaghachi azụ afọ mba ọ dị ikpo ụda egbe Igbo bụ Igbo ndeewo na nkata taa Ee, ndị Igbo be anyị ekene m unu rinne biko dozie akụlovet anyị kenere gị maka na onye maara ọrụ ọ na-alụ ọ na-alụrụ ya n'isi ya daalụ rinne na ọrụ ị na-alụ biko jidekwa ka i ji jisie ike na ya bụ ọrụ maka na anyị maara na ọ bụghị obere ọrụ Igbo bụ Igbo ndị ọma ihe anyị maara bụ